Samhlaigh baile dorcha, fuar. Áit a bhfuil gach lá cosúil lena chéile. Obair ar an talamh, paidir san eaglais, saol dúnta laistigh de theorainneacha caola na bpáirceanna agus na dtithe. Agus go tobann tá sí ann. An tábhairne, áit a bhfuil boladh difriúil ón gcuid eile den sráidbhaile ón gcéad chéim. Measctar an deatach le boladh beorach, feola rósta agus allas an duine. Briseann an torann ciúnas na hoíche, gáire, scréacha, ceol, agus uaireanta fuaim buicéad briste nó dorn buailte ar an mbord. Bhí an tábhairne níos mó ná foirgnimh. Ba gheata í chuig domhan eile. Áit ar féidir leis an bhfeirmeoir dearmad a dhéanamh ar ualach an lae. áit ar lorg an taistealaí foscadh agus áit ar rinne an ceannaí conarthaí a d'fhéadfadh cinniúint an cheantair ar fad a athrú. Sula dtosaímid, ba mhaith liom i gcuimhne duit síntiús a fhágáil, agus ordóg suas más maith leat an físeán. Tugaim cuireadh duit freisin chuig mo chainéil le haghaidh tuilleadh físeán faoi shaol crua na meánaoise agus níos faide anonn. Anseo, bhailigh gach duine óna mbocht, nach raibh ach cúpla pingin aige le haghaidh beoir tanaí, go dtí an tí níos déanaí a chuaigh baill a deoch ar an teach ar fad. Ach bhí aghaidh eile ag an tábhairne freisin. Ba áit í inar féidir leat airgead, sláinte agus uaireanta fiú saol a chailleadh go héasca. Sa chúinne dorcha, D'fhéadfá cogar gadaí a chloisteáil, súil a chaitheamh i súile striapach, nó bualadh le duine ba ceart duit a sheachaint go leathan. Anseo a rugadh na troideanna is measa agus níor chuaigh fuil amháin isteach sa urlár a chaith an tábhairneoir tuí úr ar maidin chun a rianta a cheilt. Don fheirmeoir gnáth. Ba é seo an t-aon ionadach saoirse, an t-aon spás inar féidir leis éalú ó radharc géar an tiarna nó an tsagairt. Bhí an tábhairne cosúil le anáil, salach, te agus lán deataí, ach riachtanach chun maireachtáil i ndomhan inar thug gach lá ach cruatan agus fulaingt. agus is faoin tábhairne seo a inseoimid san eipeasóid seo. Beimid ag féachaint isteach agus ag scrúdú cad a d'ith agus a d'ól siad, cé a bhí sa tábhairneoir agus cé a shuí ag na boird. Feicfimid conas a bhí tithe tábhairne sráidbhaile difriúil ó chinn chathrach, cad iad na gossip agus gnó a rugadh ag an gcruinneog beorach, agus freisin cé chomh minic a chríochnaigh sé le foréigean, cearrbhachas agus peaca. Beidh sé seo ina turas chuig áit a raibh croí an sráidbhaile agus na cathrach meánaoiseach, agus ag an am céanna áit chónaithe gach rud a d'iarr an Eaglais ort a thréigean. Ní raibh aon mhúnla amháin ag an tábhairne sa mheánaois. Ní raibh siad seo tithe tábhairne ó scéalta féaraigh, lán de linne lonracha agus binsí compordacha mar a fheicimid go minic i scannáin. De ghnáth, ba fhoirgneamh adhmaid simplí é, clúdaithe le tuí le seomra mór amháin istigh. Nuair a shiúlfá suas chuige ón taobh amuigh, ní fhaca tú rud ar bith speisialta. Ba teach gnáth é, b'fhéidir beagán níos mó ná cinn eile, ach nuair a shiúlfá isteach, bhuailfeadh leat an méid a bhí ag tarlú istigh. Bhí na ballaí dúite ag an deatach, mar ba annamh a bhí simléir. Shnámh an deatach ón tine tríd an seomra, ag greannú na súl, ag dul isteach sna héadaí agus sa gruaig. Bhí na bíomaí darach tiubha, a bhí clúdaithe le caonach agus greamaitheach le súiche, ag tacú leis an díon. In ionad bord, bhí an talamh mar an t-urlár, a bhí clúdaithe le tuí chun an salachar, na hiarrataí bia agus na clainn beorach a doirteadh a cheilt. Chuir an tuí seo gach rud ó allas an duine agus ó phlódú go fuil ó troideanna na hoíche. Ar maidin, chuir an tábhairneoir sraith úr leis, ach níor imigh an seanbholadh riamh. I lár an tseomra bhí an tine, tine oscailte, inar cócaráileadh bia agus inar téamh an seomra. Os a chionn bhí an cócaireán ina raibh anraith glasraí, leite nó feoil má bhí sé ar fáil, ag gail. Thug an tine seo solas agus bhí an chuid eile den taobh istigh báite i leath-dhorcha. Ar na ballaí bhí binsí troma agus boird a raibh rianta sceana, gloine agus doirn orthu. Ar na bíomaí bhí luibheanna troma, feoil agus uaireanta iasc, mar ba stóras bia é an tábhairne freisin. Ach ní raibh gach tábhairne mar an gcéanna. Agus anseo tagann difríocht thábhachtach. Ar an tuath bhí an tábhairne beag agus simplí. Ba foirgneamh é do mhuintir na háite le taobh istigh simplí, líon beag suíochán agus biachlár bocht. Anseo bhailigh na feirmeoirí tar éis obair chrua chun beoir lag a ól agus cúpla focal a mhalartú. Bhí beagán aíonna ón taobh amuigh. Uaireanta stadann taistealaí nó trádailí. ach bhí an cuid is mó de na haíonna ar an eolas óna n-óige. Bhí an tábhairne sráidbhaile caol, plódaithe, lán de chomhráite agus gossip áitiúil, agus bhí an atmaisféar níos cosúla le síneadh an tí ná le háit phoiblí. Bhí tithe tábhairne i gcathracha difriúil. Ansin bhí tithe tábhairne níos mó. uaireanta ilstórach a d'fhéadfadh na mílte duine a chur isteach. Uaireanta bhí seomraí ar leith acu d'aíonna níos saibhre agus fiú áiteanna codlata ar an díon. I dtábhairne cathrach ní raibh na boird ach ag lúbadh le arán agus leite ach freisin le feoil, torthaí triomaigh nó deoch níos fearr. Bhí ceannaithe ann a d'fhan níos faide. Ridirí ar thuras, oifigigh agus fiú teachtairí tiarnaí cumachtacha. Bhí difríocht freisin sa aeráid. Bhí boladh deataí, féir agus allas na feirmeoirí a tháinig ina n-éadaí oibre ar an tábhairne sráidbhaile. Sa chathair, d'fhéadfá boladh miasa níos saibhre, beoir níos láidre agus freisin cumhrán aíonna níos saibhre. Anseo, meascadh na teangacha má tháinig ceannaithe ó réigiún eile go dtí an chathair. D'fhéadfá Gearmáinis, Rúisis, Laidin agus fiú teangacha taistealaithe ó i bhfad i gcéin a chloisteáil. Ba é an tábhairne ar an tuath croí an phobail áitiúil, áit laethúil a raibh aithne ag gach duine air mar a bpóca féin. Ba gheata chuig an domhan níos leithne í an tábhairne sa chathair, áit a raibh nuacht agus nósanna eachtrannacha ag teacht salach ar shaol áitiúil. Ach bhí tréith choiteann acu beirt. Bhí siad i gcónaí lán deataigh, torainn agus an teannas speisialta sin a thagann chun cinn nuair a ólann daoine, gossip agus tosú ag labhairt an iomarca. Samhlaigh go bhfuil tú ag druidim le doras an tábhairne tar éis lá iomlán siúil. Tá do chosa greamaithe le láib, do chuid éadaí trom ó bháisteach agus tá do bholg ag casadh le hocras. Brúnn tú an doras ag scréachaíl agus i gceann nóiméad tá tú báite i ndomhan go hiomlán difriúil. An chéad rud a bhfaigheann tú ná an teas ag teacht ón tine. Tar éis fuar an tráthnóna, buaileann tú le tonn teasa plódaithe sáithe le deatach, ansin boladh bia. Tá sé deacair a análú mar go bhfuil dlús anraith salach san aer. De réir a chéile glacann na súile leis an leathdhorcha. Feiceann tú taobh istigh soilsithe ach ag solas splancach an tine agus coinnle a bhí greamaithe i sealbhóirí iarainn. Rinceann scáthanna ar na ballaí, rud a fhágann go bhfuil figiúirí daoine níos mó níos bagarthaí. Sa chúinne tá grúpa feirmeoirí ina suí ag caint go ciúin, tá roinnt óganach ag imirt dísle, agus tá a lámha ag dul níos tapúla chuig boinn ná chuig gloine. Ar an taobh eile den halla tá amhránaí taistil. Casann sé an cláirseach ag iarraidh an torann a shárú. Ar an talamh clúdaithe le sraith tuí úr, ritheann madraí ag fiach blúirí aráin agus cnámha. Uaireanta ritheann francach faoi do chosa ach ní thugann aon duine faoi deara é.

Bhí gach aoi nua sa tábhairne faoi deara. Chomh luath agus a shiúlfá isteach, bhreathnaigh roinnt páistí i do threo. Thomhais daoine tú le do shúil, cibé an raibh tú áitiúil nó eachtrannach. Más áitiúil tú, d'fhill siad go tapa ar chomhrá. Más eachtrannach tú, bhí sé éagsúil. D'fhéadfá a bheith tugtha cuireadh chuig an bord, ach d'fhéadfá freisin tráchtanna magaidh a chloisteáil nó fiú doirn a fháil san aghaidh má cheap duine éigin gur ionróir thú. Bhí sé ar fad ag brath ar an giúmar, ar an méid deoch a d'ól siad agus ar cé a bhí agat ag an bord. Ba áit í an tábhairne inar chríochnaigh ráthaíochtaí sábháilteachta leis an tairseach. Anseo, bhí rialacha eile i bhfeidhm, dlíthe neamhscríofa a bhí á rialú ag neart, airgead agus cáil. Má bhí an t-ádh ort, d'fhéadfá áit a fháil ag an bord, píosa aráin, babhla de leite te agus gloine beorach. Mura bhfuil, d'fhéadfá críochnú ag seasamh in aghaidh an bhalla, ag breathnú ar dhaoine eile ag spraoi. Agus féachann an tábhairneoir ort go amhrasach, ag smaoineamh an bhfuil tú in ann íoc as bia. Ní raibh dul isteach sa tábhairne ach céim ghnáth tríd an tairseach. Ba é dul isteach i ndomhan ina raibh an t-ordlathas laethúil measctha. D'fhéadfadh feirmeoir suí in aice le ridire, fánaí in aice le ceannaí, agus d'fhéadfadh gach duine dearmad a dhéanamh ar feadh nóiméid cé a bhí siad lasmuigh de na ballaí seo. Ba stáitse í an tábhairne agus tú féin, cibé an raibh tú ag iarraidh nó nach raibh, bhí tú i do aisteoir. Bhí a úinéir féin ag gach tábhairne, fear a bhí taobh thiar den bhord ag doirteadh beorach, ag cócaireacht bia, ag comhaireamh airgid, agus ag an am céanna bhí a fhios aige níos mó faoi gach duine sa sráidbhaile ná aon duine eile. Ba é an tábhairneoir croí agus inchinn na háite seo. Gan é ní raibh tábhairne ann ach leis ní raibh suaimhneas riamh. Samhlaigh é. Fear íseal, tiubh le guaillí leathana agus lámha saothraithe. Aghaidh deargaithe ag teas an tine, srón i gcónaí ata ó alcól, súile géara cosúil le seabhach. Is éadaí é léine garbh go minic splattered le beoir agus saille. Naprún ceangailte timpeall a coim, i gcónaí coimeádann ina lámh. babhla le haghaidh leite, gloine nó mála le pinginí, is é seo an fear a rialaíonn an spás seo, ach níl aon dínit ann. Bhí an tábhairneoir idir úinéir agus trádalaí. Ar an taobh amháin, bhí air aire a thabhairt d'aíonna, mar mura dtagann aon duine, ní dhéanfadh sé airgead. Ar an taobh eile, ní raibh sé rófháilteach riamh. Go minic, bhreathnaigh sé go amhrasach ar aíonna nua, mar bhí a fhios aige gur féidir le heachtrannaigh trioblóid a dhéanamh. de mhuintir na háite, bhí sé ina úinéir cleachtaithe le gach rud, nach raibh grá aige, ach a raibh gá leis. Bhí déine áirithe ina ról. Bhí sé ina dhíoltóir agus ina bhreitheamh. Ba é a shocraigh cé acu a doirteadh agus cé acu nach raibh. Ba é a choinnigh an tábhairne ó bhriseadh amach i gcath oscailte. agus má bhris sé amach, d'fhéadfadh sé greim a fháil ar bhata agus dhá óganach a chaitheamh amach an doras. Ach ag an am céanna, bhí sé ag caolú beorach, ag cur sceallóga adhmaid le arán, agus ag iarraidh seanmhuiceoil a dhíol mar úr. Bhí ar an tábhairneoir a bheith cruthaitheach chun maireachtáil agus airgead a dhéanamh. Ní raibh sé ach úinéir ach an oiread. Go minic bhí sé ina shúile agus ina chluasa do na daoine cumhachtacha. Thuairiscigh go leor tábhairneoirí don údarás faoi na rudaí a bhí ag tarlú sa halla. Má bhí na feirmeoirí ag mormaradh i gcoinne an Tiarna, má bhí fánaithe amhrasacha le feiceáil, nó má dúirt duine éigin rud éigin i gcoinne na hEaglaise, bhí a fhios ag an támh. Bhí an fheoil, áfach, daor agus gann. Is minic nár fhéad an feirmeoir a bhí ag saothrú a chuid féin le hobair crua, ach féachaint ar na píosaí ba bhreátha ag dul ar chuntairí ceannaithe nó aíonna níos saibhre. Don ngnáthphobal, ní raibh ach anraith cabáiste, anraith piseanna nó leite eorna fágtha. Ní raibh easpa éisc ann, go háirithe nuair a bhí aibhneacha nó locha gar. Tháinig scadáin agus iasc eile saillte nó triomaithe chuig tithe ósta, mar gur féidir iad a stóráil ar feadh i bhfad. Uaireanta, fuair tú iasc rósta thar tine, uaireanta bruite i mbrat. Ní raibh boladh an bhia sin taitneamhach i gcónaí, go háirithe má bhí an t-óstánach ag sábháil ar an salann agus thosaigh an t-iasc ag dul go dona sa baraille. Bhí an roghchlár níos saibhre i dtithe ósta cathrach. Ansin d'fhéadfá feoil rósta ar fad a fháil, sicín, gé, uaireanta fiú uan. Freastalaíodh ar ghlasraí freisin, piseanna, pónairí, raidisí, cairéid.

Ullmhaíodh an bia thar tine i gcoire mór a níodh go hannamh. Tháinig gach rud ón glasraí úra go dtí iarmhairtí sean isteach sa phota. Bhí na spúnóga coitianta, bhí na miasa ag dul ó bhord go bord. Má bhí duine tinn, meascadh a sheile leis an mbia daoine eile, ach níor ghearán aon duine. Tar éis an tsaoil, bhí an t-ocras níos láidre ná an t-uafás. Nuair a thosaigh an tráthnóna, bhí an chistin ag obair gan stad. Bhí boladh na feola rosta measctha le deatach agus boladh beorach san aer. Bhí bean an tí ósta ag gluaiseacht thar an tine, ag cur níos mó bia leis, agus bhí na cailíní ag freastal ar an mbia ar na boird. Ar na boird bhí miasa le leite, builíní aráin agus píosaí feola má bhí ór nó airgead ag duine éigin chun iad a ordú. Ní raibh an bia sa teach ósta ach ceist a bheith lán. Ba searmanas é, nóiméad comhpháirtíochta. Bhí daoine ina suí ag an mbord céanna, ag roinnt píosa aráin, ag sroicheadh isteach sa phota céanna. is cuma an raibh sé ina fear oibre nó ina úinéir níos saibhre. Ar feadh nóiméid, bhí siad taobh le taobh. Ní raibh ach cáilíocht an rud a bhí os a gcomhair ag insint cé a bhí iontu i ndáiríre. Ní raibh an teach ósta ina bhialann. Ba chistin marthanais é. áit a nglacadh gach duine a d'fhéadfadh sé agus d'ith sé an oiread agus a d'fhéadfadh sé sula rith sé amach. Uaireanta, chríochnaigh an béile go tapa agus uaireanta mhair sé go dtí déanach san oíche, nuair a tháinig níos mó beorach leis an mbia. Sa meánaois, óltar beagnach gan stad. Ach ní toisc go raibh daoine go nádúrta mímhórálta, ach toisc nach raibh rogha acu go minic. Bhí an t-uisce sna toibreacha agus sna haibhneacha salach, truaillithe, lán le galar. Gach duine a d'ól uisce amháin, rinne sé riosca fiabhras, buinneach agus bás tapa. Dá bhrí sin, in ionad sin, d'ól siad beoir. Ní raibh sé seo, áfach, an beoir atá againn inniu. Bhí an deoch mheánbheorach lag, bhí beagán alcóil ann agus bhí sé níos cosúla le deoch tiubh gráin ná le leacht órga soiléir. Ba mhinic a rinneadh é ó eorna, cruithneacht nó coirce. Bhí dath scamallach air, bhí blas géar air agus rinne sé damáiste go tapa. Ach bhí sé níos sábháilte ná uisce, agus sin a chinntigh é. Fiú leanaí fuair beoir lag le hól ar a dtugtar Podpiwek, mar ní raibh aon duine ag iarraidh an baol go bhfaigheadh an leanbh bás tar éis dó uisce salach a ól. Bhí mead rud éigin go hiomlán difriúil. Ba deoch sómana a rinneadh ó mhil fhioscach. Bhí blas níos doimhne air. Bhí sé níos láidre agus níos milse. D'óladh é ag féilte, bainisseanna agus ócáidí móra. Bhí an mil daor. D'fhéadfadh an feirmeoir gnáthchumadh é a ól uair nó dhó sa saol má bhí duine éigin ag íoc. Ach nuair a tháinig sé chuig an teach ósta, thug sé atmaisféar na féile leis. Bhí cupán meala á bhfreastal níos mó le meas, agus d'fhéadfadh a milseacht fiú an taistealaí is tuirseach a théamh. Bhí fíon ar an láimh eile, ina dheoch eachtrach. Tugadh isteach ón deisceart go dtí an Pholainn, Tháinig sé ón Ungáir, an Ghearmáin, uaireanta ón Iodáil i bhfad i gcéin. Bhí fíon ina chomhartha saibhris, d'ól sagairt, daoine cumachtacha agus ceannaithe níos saibhre é. I dtithe ósta tuaithe ní raibh fíon le fáil beagnach, ach amháin i bhfoirm deoch tanaí, géar a bhí caolaithe go dtí a teorainn. bhí sé difriúil i gcathracha. Ansin, uaireanta d'ordaigh ceannaithe agus oifigigh a tháinig fíon a stóráil i baraillí speisialta. Bhí blas difriúil air ná aon rud a bhí ar eolas ag na feirmeoirí. dá bhrí sin, peirsigh sé fiosracht agus ag an am céanna fad ach fiú beoir, an ceann is simplí agus is coitianta, bhí go leor cineálacha ann. Bhí roinnt acu éadrom, beagnach gan alcól, daoine eile tiubh agus láidir, a d'fhéadfadh feirmeoir a leagan tar éis trí phionta. Is minic a chaolaigh an t-óstánach na deochanna le huisce ionas go mbeadh siad níos faide. Bhí a fhios aige nach dtabharfadh an cuid is mó de na haíonna faoi deara é agus go dtiocfadh an t-airgead isteach ina phóca. Tharla sé freisin go raibh luibheanna éagsúla curtha leis an beoir chun an blas a fheabhsú, humle, aiteal, uaireanta fiú Nettle. Níor smaoinigh na daoine a bhí ag ól sa teach ósta ar an gcáilíocht. Ba é an rud a bhí tábhachtach dóibh ná go raibh an deoch ag téamh, go dtugadh sé nóiméad de dhéanamh dearmad agus go réitigh sé na teangacha. Le beoir, rugadh amhráin. Le mead, toasts. Le fíon, comhráite tromchúiseacha. Ba bhreosla an alcól don teach ósta. Gan é, ní bheadh torann ann. Troideanna, gossip ná díomhaoin. Ba chóir a mheabhrú go raibh taobh dorcha ag ól freisin. Tar éis cúpla pionta, rinne an feirmeoir dearmad ar a chuid fadhbanna. Ach chaill sé smacht freisin. Le beoir a thosaigh troideanna. le mead, rugadh achrann faoi airgead, le fíon, rinneadh comhaontuithe a chríochnaigh le feall. Bhí an teach ósta beo le halcól, ach freisin báite i gcruachás mar gheall ar alcól. Bheadh an pictiúr den teach ósta mheanmharach gan deochanna marbh mar gurbh é fuaim na piontaí a bhí á doirteadh an cnag de na cannaí agus an torann na gcomhráite ólta a chruthaigh an atmaisféar nach bhféadfaí a fháil in aon áit eile. Bhí riosca i ngach sip. Riosca titim, caillteanas airgid, fiú beatha. Ach fós féin, D'ól gach duine, mar ní raibh aon duine in ann seasamh in aghaidh an ghealltanais go mbraithfeadh siad níos éadroime agus saor ó imní ar feadh nóiméad. Bhí an teach ósta beo le daoine. Gan iad, bheadh sé ina sheomra deataigh le binsí agus bairillí. Ba iad siúd a thrasnaigh a doras a chruthaigh a n-anam. agus uaireanta a ifreann. Ba leor dul isteach chun a fheiceáil conas a shuigh saolta éagsúla ag an mbord céanna. Ba é an feirmeoir an t-aoi is coitianta. Tuirseach ó lá iomlán oibre, le calluses ar a lámha agus éadaí sáithithe le allas, chuaigh sé isteach chun dearmad a dhéanamh ar feadh nóiméid ar an tiarna, ar an gceangal agus ar an bhochtaineacht sa teachín. Don fear sin, bhí pionta beorach ina shó agus píosa aráin le saill ina chóisir. Bhí na feirmeoirí ina suí le chéile ag an mbord céanna, ag gearán faoin obair chrua, ag malartú 'gossip' agus ag gáire faoina mbochtaineacht féin. Ba é seo a n-ionad saoirse. An t-aon nóiméad nuair a d'fhéadfaidís a rá cad a bhí siad ag iarraidh, cé go raibh siad i gcónaí go cúramach mar ní raibh a fhios riamh cé a bhí ag éisteacht. In aice leo shuigh an ceannaí, fear de shaol eile, gléasta níos fearr, le sparán ar a choim, ag boladh de phiobar agus spíosraí eile. Thug an ceannaí nuacht leis. Dúirt sé faoi phraghas na ngrán ag an margadh i gcathair eile, faoi na bóithre, faoi robálaithe, faoi thiarnaí nua agus cogaí. Bhí sé ina stair bheo a éistítí leis le béal oscailte. D'ith agus d'ól an ceannaí níos fearr. Bhí sé in acmhainn feoil agus deochanna níos láidre. Ach bhí gá aige leis an teach ósta comh mór leis an feirmeoir, mar áit scíthe, malartú focal agus gnó. Tharlaíodh sé go raibh ridire, taistealaí aonair nó le roinnt saighdiúirí, ag teacht chuig an teach ósta. Thug sé meas, agus uaireanta eagla, leis. D'fhéadfadh an ridire baraille a chur ar fáil do gach duine agus clú a fháil, ach d'fhéadfadh sé freisin bord ar leith a chur in áirithe dó féin, gan ligean do dhuine ar bith. Ba stad é an teach ósta dó, áit ar fhéad sé a bholg a líonadh agus ól sula leanfadh sé ar aghaidh ar a thuras. Bhí a n-áit féin ag ealaíontóirí taistil, minstrels, jugglers, scéalaí le giotár, lute nó feadóg. Shuigh siad sa chúinne agus d'imir siad ag súil le cúpla bonn. D'inis siad a n-amhráin faoi ríthe sean, faoi ghrá agus feall. faoi laochra agus deamhain. Uaireanta, rinne siad magadh go míchuí, ag déanamh an tseomra ag gáire go dtí na deora. Bhí gá leo mar thug siad rud éigin níos mó ná beoir chuig an teach ósta.

Bhí a gcuid breathnú aerach, a lámha tapa. Thuig an t-óstánach iad mar d'íoc siad as an deoch, ach bhí a fhios ag gach duine go raibh sé go leor nóiméad de mhí-aire chun sparán nó scian a chailleadh. Ní raibh easpa striapachas ann freisin. Is minic a bhí siad ina gcailíní don úinéir tí ósta nó mná ón gceantar a bhí ag lorg bealach chun maireachtáil. Shuigh siad ag na boird, whispered rud éigin i cluas, chuir siad lámh ar ghualainn agus ansin d'imigh siad le custaiméir chuig an gcúl nó isteach sa chúinne den seomra. Bhí a láithreacht rud soiléir.

Bhí a láithreacht ina chuimhne go raibh an domhan an tí ósta ní hamháin áit pheaca, ach freisin léiriú ar an gcoinníoll daonna ar fad, an duine is ísle go dtí an duine is cráifeach. Ba é an teach ósta an stáitse ar a raibh an tsochaí mheánmhéarach ar fad ag teacht le chéile.

agus sin go díreach a bhí i neart an tí ósta. Ba scáthán é ina raibh aghaidheanna na ré go léir le feiceáil. Áit a ndearnadh teorainneacha sóisialta doiléiriú i ndeatach coinnle agus i ngal beorach, agus gach duine a tháinig isteach, tháinig sé mar chuid den torann céanna. I saol gan nuachtán ná raidió ná idirlíon, ba é an teach ósta an áit a rugadh agus a scaipeadh gach nuacht. Nuair a chuaigh an feirmeoir ag an mbord le pionta ní raibh sé ag teacht ach chun óil. Tháinig sé chun. Don fhear tuaithe, ba í an tsíonlann an t-aon fuinneog ar an domhan. Gan í, ní mhairfeadh sé ach ar a pháirc féin agus ar a bhochtaineacht féin. Leis, d'fhéadfadh sé, ar feadh nóiméid, a mhothú go raibh sé mar chuid de rud éigin níos mó, fiú dá mbeadh sé bréagach, fiú dá mbeadh sé éadrom, cosúil le deatach os cionn na tine. Nuair a líonadh na boilg agus nuair a folmhaíodh na círbí, thosaigh an tsíonlann ag maireachtáil le rithim eile. Tháinig na focail níos airde, tháinig an gáire níos minice, agus thóg duine éigin sa chúinne an fhliúit, an feadóg nó an druma. Ba ag an am sin a tháinig an seomra simplí chun bheith ina amharclann, ina raibh gach duine ina aisteoir.

Ba é a phost ná cúpla bonn a bhaint de na daoine, ach freisin an atmaisféar a scaoileadh. Rinne an gáire, a phléasc tar éis a taispeántais, an tsíonlann a chur báite i torann lúcháireach, cé go raibh sé lán de dhrochmheas. Bhí damhsaí ann. Faoi thionchar an alcóil, d'éirigh na haíonna óna mbord, ghlac siad lámh agus chas siad i rithim an cheoil. Ní raibh siad seo ina taoiseach mar a bhí ag na cúirteanna, ach fiáin, dúsachtach, lán de stompáil agus de scréachadh. Bhuail na bróga an talamh, d'éirigh an tuí san aer, agus uaireanta thit duine éigin ar an urlár ag gáire chun éirí suas arís agus a bheith páirteach sa spraoi. Ach ní raibh an spraoi i gcónaí glan. Tháinig na hamhráin níos ordúla, na greannáin níos maslaí. tháinig mná chun bheith ina n-ábhar magaidh agus molta, agus bhí ar an tsíonlannóir idirgháil uaireanta sula raibh duine éigin tar éis na teorann a shárú. Dá mhéid a chuaigh an oíche ar aghaidh, dá mhéid a tháinig an lúcháir chun chaos. Ní mór cuimhneamh gur dóibh siúd go léir, b'é seo an t-aon siamsaíocht a bhí ar eolas acu. Ina saol laethúil ní raibh amharclanna, leabhair ná cóisirí ann. Thug an tsíonlann an rud a bhí in easnamh orthu. Nóiméad de dhéanamh dearmaid, gáire comhchoiteann agus an mothú cé go raibh an saol deacair go bhféadfadh siad taitneamh a bhaint as ar feadh cúpla uair an chloig mar dá mba rud é nach mbeadh amárach ann. agus is ann a bhí an draíocht a bhain leis an spraoi sa tSíonlann. Bhí sé torannach, salach agus go minic vulgar, ach thug sé do na daoine rud éigin a bhí níos mó de dhíth orthu ná arán. Míthuiscint ar shaoirse agus ar lúcháir a chuir an t-ocras, an obair agus an eagla roimh an amárach ar leataobh ar feadh nóiméad. Ba áit í an tsíonlann inar féidir an t-am a chaitheamh ag ól, ag canadh nó ag imirt. Ba ghnáthamh an cearrbhachas. Chomh luath agus a bhí bonn ann, agus fiú rudaí simplí, scian, criosanna, bróga, thosaigh siad ag dul timpeall ar na boird láithreach. Ba é an cluiche is mó tóir ná na dísle. Dóthain a bhí ann le dhá nó trí dísle chun an seomra a théamh go dtí an dearg. Bhí na rollaí tapa, gearr, agus tháinig na geallta suas go tapa. Thosaigh sé le cúpla bonn, ach tar éis uair an chloig d'fhéadfadh duine éigin a thuilleamh míosa a chailleadh. Bhí na dísle fealltach mar bhí sé éasca a cheilt. D'fhéadfadh imreoir amháin a chuid a bheith tromaithe nó cuartha a thugadh buntáiste dó i gcónaí. Ansin, i gceann nóiméid, tháinig an cluiche lúcháireach chun bheith ina craic agus tháinig an bord chun bheith ina réimse troda. Ní raibh aon chluichí cártaí ann a thosaigh ag scaipeadh óna dhéanach meánaoise. Bhí na cártaí ildaite, péinteáilte go hálainn, ach bhí siad níos mó mar uirlis cearrbhachais ná mar ealaín. Cosúil leis na dísle, tháinig na geallta suas leis an alcól. Chaill daoine gach rud ó bhróga féin trí crios go dtí na huirlisí a bhí acu leo. Tharla sé go raibh fear tuaithe ag filleadh abhaile gan bhróga, mar chaill sé a bhróga ag an mbord. Níor chríochnaigh na geallta ach le cluichí. Bhí gach rud geallta go litriúil. Cé a ólfaidh an cíorba beorach is tapúla? Cé a ithfidh an t-arán is mó ag an am? Cé a ghabh an madra a bhí ag rith timpeall an tseomra ar dtúis?

ach is minice a chríochnaigh sé os coinne. Chaill an cuid is mó, agus is annamh a bhí an buaiteoir sásta lena fhád ar fad i bhfad. Bhí éad agus fearg níos láidre ná an réasún. Tharla sé go minic go raibh an buaiteoir a bhailigh an pota iomlán ina luí sa díog le scornach gearrtha an oíche sin féin. Bhí a fhios ag an tSínleanóir go dtarraingíonn an cearrbhachas daoine, ach freisin go bhfuil contúirt ann. Uaireanta rinne sé iarracht an cluiche a toirmeasc ach is minice a rinne sé neamhaird, mar bhí a fhios aige go dtí go raibh daoine ag imirt go n-ólann siad níos mó, agus dá mhéid a ólann siad, dá mhéid a tháinig an sparán tiubh ina phóca. Ba é an cearrbhachas sa tSínelann cosúil le tine sa tine. Théigh sé an atmaisféar, thóg sé mothúcháin agus mheall sé daoine. Ach nuair a d'éirigh sé as smacht, níor fhág sé ach fuinseog agus fuil. Ní raibh oíche sa tSíolainn gan díospóireacht, scaoil an t-alcól teangacha agus ansin, dorn. Dóthain a bhí ann le breathnú mícheart, gáire ró-ard, nó amhras faoi cheilt ag na dísle chun troid a thosú. Bhí an tsíleann cosúil le seomra púdair, dóthain a bhí ann le spréach. Is minice a thosaigh sé le focal. Dhá fhear tuaithe ag caitheamh maslaí, ansin ag iompú boird agus ag dul i ngleic le ciúbí, miasa, agus gach rud a bhí ar láimh. Ní raibh rialacha ridireachta ann. Buailtear gach rud a raibh meáchan ann, le buicéad, le scian, le bata agus uaireanta fiú le binse. Meascadh an fhuil le beoir agus d'ionsúigh an tuí ar an talamh í mar spúinse. Bhí roinnt troideanna tapa. Cúpla buille, titim agus deireadh. mhair cinn eile ar feadh uaireanta, ag clúdach an tseomra iomláin. Uaireanta thosaigh troid idir beirt agus chríochnaigh sé le cath gach duine i gcoinne gach duine. Ní raibh a fhios ag aon duine cé a thosaigh i ndáiríre, agus bhí cúiseanna ag gach duine chun duine éigin a bhualadh. Rinne an tsíleanóir iarracht ord a choinneáil ach níor éirigh leis i gcónaí. Bhí bata aige a bhuail sé ar chúl na ndaoine a bhí ag déanamh trioblóide. Uaireanta chaith sé amach iad ach má bhí an troid níos mó, ní raibh aon seans aige. Ansin ní raibh fágtha ach fanacht agus comhaireamh na caillteanais nuair a shocraigh an seomra ar deireadh. Bhí troideanna le strainséirí contúirteach freisin. D'fhéadfadh ridire taistil, a bhraith masla, a lámh a bhaint amach ar a chlaíomh i gceann nóiméad. Agus ansin tháinig an troid deoch simplí chun bheith ina mharú fuilteach. Níor chríochnaigh na créachtaí a rinneadh le lann le bruises éadrom. Ba bhuillí a d'fhan go deo. Ba áit í an tsíleann freisin inar tharla dúnmharuithe. D'fhéadfadh duine a bhuaigh an iomarca sna dísle gan éirí beo as an seomra riamh. Ba chúis é an sparán lán de bhoinn chun scornach a ghearradh le scian i gcúinne dorcha. Agus nuair a thógadh an corp ar maidin, rinne an síleanóir mar dá mba rud é nach bhfaca sé rud ar bith, Mar ar deireadh, bhí a fhios ag gach duine go raibh sé níos fearr a bheith ciúin ná an iomarca a rá. Don fear tuaithe, bhí troid ina gnáth. Níor ionadh dó nó d'fhill sé abhaile le ceann gearrtha nó fiacail bhriste. Sin mar bhí oíche sa tsíonlann. Uisce, salach, lán de mhairg agus de foréigean fiáin. Ach fós féin d'fhill daoine, mar bhí a fhios acu go raibh orthu uaireanta íoc le fuil as an gáire, as an gceol agus as an gciabh beorach. Cé gur cosúil gur áit shaoirse a bhí sa tsíonlann, i ndáirire ní raibh sí riamh as smacht. Bhí a fhios ag na rialóirí, na tiarnaí agus na cléirigh, an tábhacht a bhí ag na seomraí seo lán de dheatach agus d'alcól. Ní hamháin gur áit spraoi a bhí sa tsíonlann ach freisin áit inar féidir daoine a rialú nó iad a chailleadh. Don chumhacht shóisialta, ba foinse airgid í an tsíonlann. Gach ciar ba beorach, gach bairille meala nó fíona, bhí ciallú cánacha. D'íoc na síonlannóirí dleachtanna agus bhí orthu gnó a dhéanamh le cead an tiarna nó na cathrach. Bhí orthu tomhais agus meáchan a coinneáil, cé go minic a rinne siad meabhlaíocht i gcleachtas. Sheol na húdaráis oifigigh a sheiceáil an raibh an círéibe róbheag, an raibh an beoir ró-tanaí, agus an raibh an tsíonlannóir ag iarraidh níos mó a bhaint as na daoine ná mar ba chóir dó. Ach níos mó ná na tiarnaí, bhí an Eaglais suim acu sa tsíonlann. Bhí a fhios ag na cléirigh go raibh an peaca ag scaipeadh go forleathan ann. Is ann a bhí maslaí á rá, is ann a tréigeadh mná céile, Is ann a thit daoine isteach i meisce agus i mí-úsáid. Bhí na seanmóirí lán de rabhadh faoin tsíonlann. D'fhógair na sagairt go raibh gach duine a théann isteach sa seomra seo ag dul isteach i suíochán an diabhail. Ba gheata chuig ifreann í an tsíonlann dóibh, áit a gcailltear duine a anam cé go mbíonn sé fós blas an bheoir ar a bhéal. Ní chiallaíonn sé seo, áfach, go raibh an Eaglais go hiomlán scoite ó na sínleanna. A mhalairt ar fad, bhain go leor cléirigh úsáid as a gcuid seirbhísí ag stad ar an turas. Tharla sé go raibh na sínleanóirí ag cothú caidreamh dlúth leis an sagart paróiste, ag tabhairt faisnéise dó faoi cé a bhí ag maslú, cé a bhí ag labhairt go dona faoin údarás, cé a bhí ag 'gossip' faoi na tiarnaí. Ar an gcaoi sin, ní hamháin gur áit spraoi a bhí sa tSíonlann, ach, freisin, uirlis rialata sóisialta. I súile an fear tuata gnáth, bhí an ról dúbail seo den tSíonlann intuigthe. Bhí a fhios aige go bhféadfadh sé nóiméad de shaoirse a fháil ann, ach bhí a fhios aige freisin go raibh duine éigin ag faire i gcónaí. Cibé an t-oifigeach a bhí ag comhaireamh na gcánacha, nó an sagart a chiontaigh an meisce, nó an tSíonleanóir féin, a d'fhéadfadh Gossip a dhíol ar feadh dorn airgid. Mar sin, ba áit saoirse agus príosúin ag an am céanna í an tSíonlann. Taobh istigh, d'fhéadfadh duine gáire, canadh agus ól, ach os cionn gach rud, bhí lámh dofheicthe an Údaráis agus na hEaglaise ag eitilt, ag meabhrú dó, fiú sa deatach, sa chraic agus sa mheisce, nach bhfuil tú fíor saor. An tSíonlann a bhí ina háit spraoi, gáire agus torainn ar an ngnáth. I scéalta a insíodh i bhfothain na heaglaise, ba é an tsíon an áit nach raibh misneach ag aingil dul isteach, agus áit a raibh deamhain ag damhsa idir na boird. Ach freisin i samhlaíocht an phobail, chuir an tsíon uafás. Cé mhéad uair a insíodh an scéal faoi dhuine a chonaic figiúirí aisteacha ag sníomh timpeall an tseomra go déanach san oíche? Cailleacha a bhí le suí ag na boird, deamhain a bhí le feiceáil i bhfoirm taistealaithe anaithnideacha agus a spreag daoine chun peacha. Bhí scéalta ann faoi dhaoine a d'fhág an tSín agus nár fhill ar ais choíche, a thóg an dorchadas, amhail is dá mba é an talamh féin a shlog. Mar sin, bhí an tSín ina spás ina raibh an teorainn idir saol na ndaoine agus saol na ndeamhan tanaí. Ba chosúil go raibh solas an tine ag cosaint an tseomra. Ach lasmuigh de na fuinneoga bhí an dorchadas ag locáil agus d'fhéadfadh gach scáth a bheith níos mó ná scáth amháin. Ní haon ionadh go ndearna go leor feirmeoirí an cros orthu féin agus iad ag filleadh abhaile san oíche sula ndearna siad an doras ar an tsíon a dhúnadh ina ndiaidh. In amhráin agus i scéalta, bhí an tSín ina siombail de mhealladh. Ba é an áit a ndíol an fear a cuid oibre, a cuid ama, agus go minic a sláinte féin mar mhalairt ar nóiméad de dhíth. Dúirt daoine go raibh an tSín ag ól leis na haíonna. Ólann sí a saol, a anam, a todhchaí. Ach fós féin, in ainneoin an uafáis seo, in ainneoin an rabhaidh, ní raibh aon duine in ann é a thabhairt suas. Mar bhí an tSín cosúil le tine, bagrach agus contúirteach, ach ag tabhairt teasa, i súile na hEaglaise, ba é an áit an diabhail, ach i gcroíthe na ndaoine, ba é an t-aon éalú ó bhochtaineacht agus ó fhulaingt. Sin é an fáth go raibh sí i gcónaí ag maireachtáil leis an rithim chéanna, lán le gáire, peaca, scréachadh agus an tost a tháinig ach amháin ag breacadh an lae. Samhlaigh go bhfuil tú i do shuí ag bord sa seomra seo. Ballaí dubha ó dheatach, tuí shleamhain faoi do chosa. An t-aer, boladh beorach, feola agus allas. in aice leat, feirmeoirí a chríochnaigh a lá oibre ag ól agus ag gáire go hard. Taobh thiar díobh tá cleasaí taistil ag tiúnáil a liúit, agus sa chúinne tá ceannaí ag insint scéalta ó áiteanna i bhfad i gcéin. Ag an taobh eile den seomra tá ridire ag féachaint isteach, agus díreach in aice leis, suíonn cailín a bhfuil a súile níos mó ná míle focal. Ar an gcéad amharc, is áit í seo atá lán le beocht, fuinneamh agus pobal. Ach féach níos doimhne, feiceann tú súile gadaí atá ag faire ar do sparán. Mothaíonn tú francach ag rith faoi do chosa. Cloiseann tú achrann ag fás ag an mbord in aice láimhe a d'fhéadfadh a bheith ina troid go luath. Agus an tiarna talún, ní dhéanann sé ach féachaint le súile géara, réidh le tuilleadh muig a dhíol leat. Ach freisin réidh chun do rún a bhrath leis an gcéad duine a íocann go maith. Ba í an tsíon croí na meánaoise, anseo a tháinig na haicmí sóisialta go léir le chéile. Ó pharóiste go ridire, ó fear fáin go ceannaí. Anseo a rugadh gossip, amhráin agus gnó, agus in aice leo, bréaga, feall agus coireanna. Ba é spás na saoirse agus an phríosúin ag an am céanna. Áit a thug lúcháir do dhaoine, ach a thóg airgead, sláinte agus uaireanta saol. An mairfeá oíche i tsíon mheánaoiseach? B'fhéidir, ach b'éigean duit a bheith cúramach le gach céim. Gan muinín a bheith agat as aon duine ró-mhór. Ól go mall, ith go cúramach agus coinnigh do lámh ar do sparán i gcónaí. Mar anseo, sa seomra múchta seo lán le deatach, gáire agus scréacha, Bhí an teorainn idir spraoi agus tragóid chomh tanaí leis an lasair choinnle a bhí ag dul as a gcithe. Ní raibh an tsíon mar neamh ná mar ifreann. Ba scáthán í ina raibh an mheánaois ar fad le feiceáil, bochtaineacht agus saibhreas, pobal agus uaigneas, gáire agus bás. Ba gheata í chuig domhan eile, a bhfuil a blas agus a bholadh fós le fáil i scéalta go dtí an lá atá inniu ann. Go raibh maith agat as éisteacht. Spreagaim thú fágáil ordóg suas agus síntiú, agus más mian leat go bhfásfaidh mo chainéal níos tapúla fós, ansin spreagaim tú cliceáil ar an gcnaipe tacaíochta thíos. Go raibh maith agat.